egbe hegide n'elu ọkụkọ ekpokogude ụmụ nya ka o chekwebe maka na ọ marụ na nta ndụ ụmụ nya ka egbe chọtarụ mụnye irugide ala yọgide maka na ọ marụ na ọ ga-eje ka o jemite kpụrụ egbarakata tigide akwụsịghị akwụsị egwu ejide ọdụnụ maka na egbarakata abụghị egwu ikorodo alụ n'onwe onye na-abịa kwagide egbarakata anyị nụrụ ụbọ anyị bịara ugburu egbe mmadụ gụ na-adachichi ka isi ụkwa mana ụgọda amaghị na ọ chụgụde ngwere na nya na onwe onye ji ekwu isi n'ụhọ elelelele tọọ ntị n'ala ka ị bịa nụma akụkọ anyị si n'agha esi n'ụlọ as it were and anọ m na Biafran side being an Igbo man ọ bụrọ ife mmadụ na-alike ka ya na-akọ oge niile ka ọ dị very painful it was such a traumatic war ndị ndị anyị atara ahụ atara ahụ
otu a ha na-abata otu a ka a na-egbu mmadụ otu a ka plane aeroplane na-anọ n'elu na-atụ bọmbụ o nwere mgbe plane bịara n'Ụmụahịa egbugide mmadụ Awụsa nọ ndị ezi Igbo agba ha egbe ebe anyị nọ kpata kpata gbamgbam kpata o nwere akụkọ uche anaghị echefu o nwere

amarọ ma ndị kedu side ebe a na-achọ ịtụ ndị mmadụ nwụrụ ụfọdụ abụrụ due to ọya na agụụ hardship everywhere oge afụ ife a na-akpọ eh, ndị anyịnwa ebe a bụ ndị Eastern Command because as you see originally oge mkpọtụ oge nsogbu bịara na Nigeria after the mana from coup ife niile a zi wee bido wee mesịa ya e wee gburu ndị Igbo n'ugwu Hausa mesiziri ndị be anyị natara anata o nwerọzi onye chọrọ ịnụ about Nigeria though a na-emekwa ka udo dị e nwere Aburi conference e je ebe afụ udo e lo na e dozichaana ife niile etu e siri kwuo ebe ahụ ọ na-anatazịa ọ bụrụ ife egwu ka a na-eme ndị ndị a ndị Nigeria felt na Ojukwu sort of outwitted them and they wouldn't agree to ife niile ife ekwuziri nwerọdị nke emeziri implement ife ọzọ anyị nụziri eme a na-ebuzi naijiria ọ ndị naijiria invadie biafra at first fa lo na fa sị na ọ police action which will end within 24 hours ihe mere bụ na ndị nna agụụ na-egbu nwụwara nri ya ọ nke e nyere papa ịnọ ọ nke e nyere mama ọjọ emene ogene nta ọ nke e nyere nwa m mụrụ rie mgbe ọ na-ede ndị ama m ọmarịcha nwa na-amakọ na-amakọ okpuzeghị ya aja ama mgbe ibe na-ekwe egedege ikwu onye ọ dị nke ọ na-achị ikoro ọnwụ dara na be anyị mgbe gara aga mmiri manyụrụ ọnwa

agha agha e nwere ndị si be ha gbapụta plen wekwara bọmbụ tugbuo ha n'ụzọ ị ga na-afụ ozu ndị mmadụ mụ na onwe m gagidere ije nwezi m ike ịga ije buru m tie na trọk anyị ji buru ngwongwo onye maara ihe ama achọ ka agha daa maka na ọ bụghị ezigbo ikuku

agha adịghị mma ebekwa agha adịghị mma ebekwara ndị nwụrụ ndị agụụ gburu ebekwa ndị nọ n'ọhịa ọrịa maka wụ kwashi a na-ekwukwa okwu sị ekwutekwanekwa okwu agha ọnụ anyị tara ahụhụ
It wasn't, it wasn't so easy. ife siri ike so most of it ngwa agha anyị bụ ife anyị ji aka anyị mepụta ebe like nke anyị na-akpọ ogbunigwe even the armored vehicle anyị nwere mgbe afụ ọ bụ anyị nwa ji aka anyị rụrụ ya in fact enweredị akụkọ anyị nụ na mmadụ ibụọ ejide ofu egbe

mere ọnụ a na-ekwu na ọdụ enwe pere mpe dinta ewere mma na-egbubirikwa ya ihe egbe na-eri adịghị udele mma mana ọfọ ka nsị ya dị ire ọtụtụ nwụrụ maka obi mmapụ o nwere onye ga-abịa agbata bịa sị ya na a tụrụ bọmbụ na nne gị ma nna gị na ụmụnne gị ezinụlọ ahụ ka agwụ ọtụtụ ezinụlọ mechiri mgbe a na-anụ agha so nri adịrọ and ebee ka ị ga-eje gota o nwee mgbe afụ ndị be anyị na-eje ebe a na-akpọ afịa atak a na-azụ afịa atak afịa atak bụ ndị na-aga into enemy territory wee jee gota ife nri anọ ife most people na-eme ha had to go deep into enemy territory gafee even enemy soldiers dịka nnu was very scarce a na-eje all ndị atak na-ebute ya unfortunately in my own case ka agha bi abụ m one of those ha sendịta to detention I was detained for nearly five years ka agha bi a sị ọ sọgodu nwee 10 million uh, um, pounds Nigerian money then dị na bank na ọ bụrụ naanị i meri operate for one day na ya bụ ego niile is zero this is all Awolowo's uh, policy to make sure that Igbo man does not ever rear his ugly head again so ife I understand e nyelu onye ọbụla mgbe afụ ofe otu ọgụ ego dị na bank 20 pounds it was very devastating for every Igbo man at the end of the war but thank God ọ uche Chukwu ga-eru ọ bụrọ uche mmadụ tata a lot of Igbos elozogodiri na a nụrụ agha elozogo na a nụrụ agha a sị o tekata o ji dị njọ dịkwa mma Biafra ala anyị o Biafra ajọ anụ a na-agba egbe ọ na-ata nri Biafra inyi a na-awa ọ na-atị